Wabasfumu Wabasfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku Nigeria. Mnyamata ameneyu amafuna kumangidwa chifukwa cha zinthu zoti sizimukhudza. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Obinna. Obinna amachokera ku Imo State ndipo amapanga bizinezi yogulitsa zovala. Ndiye pa 1 April kushopu kwake kunabwera mtsikana. Mtsikanayo anamuuza Obinna, ndachikonda chovala icho. Ndipo Obinna anamuuza mtsikana uja Chovala chimenechi ndi 50,000 naira. Koma mkazi uja anamuza Obinna, Ndili ndi 30,000 naira. Kenako Obinna anati, Okay, chabwino, ungathe kutenga. Mkazi uja anamufunsa Obinna, Uli ndi akaunti? Obinna anapereka akaunti. Mkazi uja anamuza Obinna, Dikira pang'ono, ndaimbire amuna anga apange transfer ndalamazi ku akaunti kwako. Anadikira, ndalama zija zinapangidwadi transfer ku akaunti kwa Obinna. Koma ndalama zimene zinapangidwa transfer ku account kwa Obinna inali 30 million naira. Obinna anali odabwa. Mkazi uja anamfusa Obinna, walandira ndalama? Obinna anati eya. Anamfusa walandira ndalama zingati? Obinna ataona ma zero anali ochuluka anamuuza mkazi uja 30 million naira. Mkazi uja ananena zoti aah walakwitsa chonde ndalama zinazi panga transfer ku account iyi. Anamupatsa Obinna account. Obinna atamva izi anali odabwa chifukwa mkazi uja sanamuuze upange reverse back ndalama ija koma anamupatsa account ina. Anadziwa zakuti china chake sichili bwino. Anamuuza mkazi uja mudziwa chani mayi ineyo sindingapangenso transfer ku account kwina. Ndipanga reverse back ndalamazi kwa munthu amene anditumizira. Kenako mkazi uja adakakamira, No! Upange transfer ndalamazi ku account iyi. Amene ndinenanu ndine mwini wake wa ndalama. Panga transfer ndalamazi ku account iyi. Obinna ataona izi anaona zoti ah mwina angathe kukhala m'mavuto ndine. Anamuuza mkazi uja, Ineyo zimenezo sindipanga, ndikupanga reverse back. Anapanga reverse back ndalama zija zonse ku account ija. Kenako mkazi uja ananyanyala. Anamuuza Obinna, Udziwa chani? Ine chovalachi sindikugulanso, ndachisiya. Mkazi uja ananyamuka nkumapita. Obina anati, Ok, chabwino. Chovala sichimadya nsima. Ndigulitsa, wina abwera. Wakhala pamene paja ee. Pa 4 April 2026, pa shopu pake panabwera apolisi. Apolisi aja anafunsa, Obina ndani? Obina anayankha, Ndine. Anamuza, Tikukumanga pa mulandu opanga kidnapping. Obina anali odabwa, Ah, ndapanga kidnap ndaninso? anamuuza zoti boy tiye kuno anamponya mu jeep ngati wakuba atafika ku police anamponya mchitokosi mawa lake anamuitana obina tabwera kuno anafika pamene paja anayamba kumfusa mafuso tatiuza zimenezi munayamba liti kupanga obina anali odabwa tinayamba liti kupanga zichani Zopanga kidnapping izi munayamba liti? Obinna anawauza apolisi aja, Ine sindimapanga kidnap, ndimagulisa zovala. Nde anamfusa Obinna, Nde ndrama yokwana 30 million naira inapezeka ku account kwako bwanji? Bwanji anthuwa anapeza account yako? Kenako analongosola ndi mmenenso ndalongosolera mmene zinakhalira. Kenako apolisi aja anaseka. Anamuza Obinna, Uziwa chani, anthu aja amafuna agwiritse ntchito iweyo popanga withdraw ndrama zija. Anthu aja ndi ma kidnappers Oh my God. ndipo ndalama ija ndi imene amapanga demand kwa munthu amene anampanga kidnap ku family yake. Amafuna 30 million naira. Ndi ndalama imene amafuna. Ndiye utapanga reverse ndalama zija, anthu aja anasintha plan, anauza anthu aja kuti apite ndi cash ndipo anawatumizira location. Ndiye ku location kuja akatenga ndalama zija ifeyo tagwira kumeneko ndipo anthu aja ali mchitokosi pamene ndinena pano koma timangofuna tikufufuze iweyo kuti ngati umagwiranso nawo ntchito limodzi kapena ngati anthu aja ukuziwana nawo timangofuna tikufufuze kenako apolisi aja anamuza obina tikhululukireni bambo koma timangofuna tipange clear information imeneyi timangofuna tipange clear maganizo athu nde apapa ungathe kumapita oh umu ndi mmene anapulumukira obina nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro akuluakulu ngati mupanga business kumakhala osamala zinthu ngati zimenezi zingathe kuzakuchitikirani tsiku lina lake chonde osazakhala odabwa muzapangenso chimodzimodzi mmene anapangira obina chifukwa anthu amenewa akupanga zimenezi kwa anthu osiyanasiyana ndipo akupanga zimenezi mu mayiko osiyanasiyana. Angathe kuzibweretsa ku Joni, angathe kuzibweretsa ku Malawi, angathe kuzibweretsa ku Kenya, angathe kuzibweretsa ku Uganda, angathe kuzibweretsa ku Zambia nde akuluakulu chonde osamagona. Pano ndi pa streets. Pakufunika anthu ozindikira, pakufunika anthu ochenjera. Ukagona ungathe kugwa m'mayesero.